Pastor Faison ndiye dzina langa kulongosola mulandu wanga ndili ndi moyo okondedwa womvera ana mulungu konse kumene mwandikumaniza mu tsiku la lero nthawi ya mtengo wapatali takumananso mwa zisomo zopasidwa ndi ambuye wathu yesu khristu mpulumutsi wa moyo tikunena kuti kulongosola mulandu wanga ndili ndi moyo wakondedwa kumanda kumene tili nkupita kulibe nthawi kulibe wola yoti munthu nkukhala pansi nkumalongosola mulandu wako kulibe kulapa kulibe kuziguguda pa mtima kulibe kuvomereza kulibe kulandira yesu kulibe kupinda mawando nkupembera zolimba ngati tingausewerese moyo wathu pamene tili ndi moyo okondedwa zindikirani kuti tsiku lina tizalira dziko ili lingakome mwa mtundu wanji ngakhale titamadye zinthu za nsweswenya ngakhale titamatchena masuti amaluwa maluwa manational wear titamakwera magalimoto odula ndi kumanyoza anzathu nkumalankhula za mwano koma zindikirani kuti tsiku lina dziko ili tizalisiya kulibe kulapa kumanda kumene tili nkulowerako ndi chifukwa chake tikunena kuti kulongosola mulandu wanga lero ndili ndi moyo. Kodi inu mulandu wanu mwaulongosola kale? Kodi mphulupulu zanu mwazilapa kale? Ngodala ndinu amene mwapanga chisankho chakupereka moyo wanu m'manja mwa Ambuye Yesu. Buku la Yobu Yobu chapter chake cha 13 vesi yake ya namba 18 Baibulo likuti tawona sono ndalongosola mulandu wanga ndidziwa kuti azandimasula ndiri olungama tawona sono ndalongosola mulandu wanga ndidziwa kuti sono azandimasula ndili olungama. Kodi mimba zimene mwakhala mukuchosa zija milandu yake mwayilongosola? Ndi nthawi yoti mulongosole milandu yakupha muli ndi moyo asadakuchoseni pa dziko lapansi, imfa isadakupezeni. Ni nthawi yoti mulongosole milandu ya ana amene mwakhala mukupha, ya mankhwala amene mwakhala mukumwa kuchosera pathupi. Nthawi yake ndi ino, ni nthawi yoti mulongosole milandu yanu. Juga imene mwakhala mukuyenda ija nthawi yakwana yoti mulongosole milandu yanu. Akazi olanda aja amene mwakhala mukulanda, mkazi wa mwini wake amene munalanda, amene mukukhala naye pabanja, kufikira sono mwini wake akulira utsiku ndi udzana wasapeza tulo kusowa mtendere kukudandaulani ni nthawi yoti mukonze mulandu wanu wakulanda mkazi wa mwini wake ndipo mumsiye mumleke amuke abwerere kwa mwamuna wake mwaufulu chifukwa nthawi ikutha mwamuna amene munalanda uja mwini wake akulira akukwera mapiri akusala kudya akupinda mawondo akuonda ndi maganizo inu muli pa mtambasale inu mukudyerera ni nthawi yoti mumuleke amuke apite mwaufulu nthawi isadakuthereni chifukwa kwalembedwa kuti mwamuna asasiye mkazi ndipo mkazi asasiye mwamuna wake palibe chimene chikuwalekanisa anthu kuti atsiyane ali ndi moyo koma imfa yokha basi ikachitika nthawi yakwana chemwali yoti mumuleke mwamunayo ngwamwini amuke Ngati simumusiya kukubwera moto wonse wolanda amuna a eni wake akupita ku moto wonse wolanda akazi a eni wake akupita ku moto. Nthawi yakwana yoti mulongosole mulandu wanu ku banja lachiwiri kumene inu muliko, ku banja lachiwiriko.

pofuna kuti muwine malo aja nthawi yakwana ndi ino yoti mulongosole mulandu wanu mukafa muli mchimenecho mukupita ku gehena wa moto anzanu mudawachosesa ntchito aja akuvutika lero ndi wana akusausika kusowa mtendere akukudandaulirani lero nthawi yakwana mulongosole mulandu wanu kodi akamakumasulani pa dziko pano akumasuleni muli wolungama yobu akuti tawonani ndalongosola sono mulandu wanga ndidziwa kuti azandimasula ndili wolungama yobu akudziwa kuti ngakhale ndili mu ululu ngakhale ndili mmatenda ngakhale mkazi wanga wandida ana anga ee eh, apita zoweta zanga zilata ndili m'mavuto koma ndalongosola mulandu wanga ndayesetsa kuzifufuza kuziguguda pa mtima ndidziwa tsopano ngati sanchira ine ngati sandikomera mtima kuti ndikhalenso ndi moyo akamandimasula pamenepo andimasula ndili wolungama ndi nthawi tsopano yoti mulongosole mulandu wanu manopulanti amene mwakhala mukutenga njira zakulera zakupha zimene mwakhala mukugwiritsa ntchito nthawi ndi ino mumuuze ambuye ambuye ndikhululukireni sindimaziwa ine kuti ndikupha sindimaziwa ine kuti ndichoipa nthawi yakwana ndi inoyo yoti tsopano mulongosole mulandu wanu maudani amene muli nawo mu mtimawo maudani amene munamanga mkati mwanu ena tidayambana ndi makolo wathu sitipita kumuzi sitiwayimbira foni sitilankhulana nawo nthawi yakwana ndi ino yoti tilongosole mulandu umenewo chifukwa imfa ikubwera posachedwapa komanso yesu akubwera posachedwapa maudani amene tinamanga abusa ndi abusa anzathu kumanga maudani nthawi yakwana tichose tilongosole milandu yathu nthawi yakwana ndipo ndino ambuye atithandize ambuye atichitire chifundo ambuye atichitire chokoma pasta faisoni ndiye dzina langa